Onye mbụ bụ Saịmọn, onye a na-akpọ Pita, na nwanne ya Andru, Jems nwa Zebedi na nwanne ya Jọn, Filip na Batolomiu, Tọmọs na Matiu, onye ọna ụtụ. Jems nwa Alfeus na Tadeus, Saịmọn nke Zelọt na Judas Iskarịọt, onye raara Jesu nye n'aka ndị gburu ya. Jesu zipụrụ ụmụazụ iri na abụọ ndị a bịakwa dụọ ha ọdụ sị Unu azọbakwara ụkwụ n'ala ndị ọgọ mmụọ. Unu jekwurunu atụrụ furu efu n'ụlọ Izrel. Mgbe unu na-aga, na-ekwupụtanụ na alaeze eluigwe abịala nso.

where millions of angels and saints have a na-eme akwụkwọ onye amụma Aịzaya the Lord ihe ha na-eme ọ dịkwa gị mma taa na ị bịara inye onye nwe anyị otuto ngwa kwụrụ n'ụkwụ gị abụọ ka anyị soronụ ndị mmụọ ọma a na ndị nsọ a nyekwele n'Obinigwe a ike niile a ọ na-akpa na ndụ anyị if you don't find any reason why you should thank God just thank him because you are created to give him glory ihe e kworo kee anyị bụ inye Chineke otito ihe e kworo kee anyị bụ inye Chineke otito mmadụ nkịtị nwere ike ịnọkata ya na-eche sị olee dị ihe m ga-eji enye Chineke otito because everything is turning negative and ugly in my life onye nwụrụ anwụ amadị sị o nwere ihe turn ugly and negative so ọ bụrụ na ị realize ga ya ọ pụtara na ị dị ndụ and ndụ bụ isi so kelee ya maka ndụ anyị na ndị mmụọ ozi gbakọrọ inye Chukwu a odogwu akataka ekene aha ya bụ eze ihe anyị ọ gbara nkịtị okwu biri n'ọnụ ya ọgaranya ngada nga nga nga nga nga eze ndị eze aha niile anyị na-etu ya ọ karịrị ihe anyị chere na ọ bụ ezi chukwu dị ndụ aha ya bụ ome ihe ukwu osimiri hụrụ ya wee kee abụọ ugwu ukwu hụrụ ya gbazee ugwu nta hụ ya gbazee aha ya bụ deede ọnwụ egbu ili ejideghị ya ọkacha mma dị na chi bụ aha ya o nwere onye ya na ya na-azọ eze enwere onye ya na ya na-azọ eze enwere onye ya na ya na-azọ eze ka anyị soronụ ndị mmụọ ozi kelee ya

ha na-asị alelu n'aha Jizọs Chukwu akpọkọtakwana anyị ọzọ ịdụkwa anyị ndụmọdụ dịka o si eme maka na okwu ya bụ ihe o ji adụzi ụmụ ya aka ọ bụrụ na anyị gụọ akwụkwọ nsọ n'oge niile ma ọ bụ igwurube mmadụ ndị ya na ha na-enwe ọgbụgba ndụ ndị a ka ọ na-ewere dị ka ndị ọ dị ya n'obi ndị a ka ọ na-ewere dị ka ndị pụrụ iche ọ bụ eziokwu na ya kere mmadụ niile mana ọ bụrụ na ị gụọ akwụkwọ Exodus chapter 33 verse 19 ọ sị who I want to bless I bless who I want to be gracious to, I'm gracious to that person. Enwehị onye na-ajụ ya ese, ị na-abara Chukwu mba. Ị na-ajụ ya otu o si eke ngọzi ya. Ngọzi ọ bụ ke gị. Aya na-eke ngọzi ya, ya ma otu o si eke ya. Ọ sị, who I want to bless, I bless, and who I want to be gracious to, I am gracious to that person. So n'ọgbọ niile, ọ na-ahọpụta, ọ na-ahọrọ ndị ya na ha na-enwe special relationship, ndị ọ na-akpọ special possession ya. otu a ka o siri họrọ Abraham otu a ka o siri họrọ Moses otu a ka o siri họrọ David ọ bụ eziokwu na o nwere ndị ọzọ nọ n'oge ahụ mana ọ masịrị ya ịhọrọ ndị a onye na-ajụkwanị ya ese ị na-ajụ Chukwu ese ọ bụ ngọzi ọ bụ ke gị Mm-mm. Mana otu ihe pụtara ihe na otu ihe na-apụta ihe na ndị a niile Chineke na-ahọrọ ọ bụ ya bụ onye na-akpọnụ ọ bụghị ndị ahụ họrọ Chineke ọ bụ Chineke họrọ ha mezirinụ ọ bụrụ na ị gụọ ozi ọma John chapter 15 verse 16 ọ sị you did not choose me I chose you ana m ekwu ya arị oge na ọtụtụ mgbe anyị chere sị becoming a born again or repenting is choosing Christ I have chosen Christ as my personal Lord and Savior ọ wụ asị Christ chuzuru gị gba mgbe o teela aka Jizọs chuzuru gị mana ihe mere ya bụ na ị jụrụ ịnabata choice ahụ o mere n'ebe ị nọ ọ wụzi mgbe ị tọnụrụ bịa ma accept that choice ya dị ka ọ bụ ugbo ahụ ka ị họrọla Mm-mm, ọ họrọla gị kemgbe ọ họrọgo anyị kemgbe so o nwere ihe Chineke na-achọ ịrụtụrụ anyị aka taa ọ bụrụ na anyị gụọ akwụkwọ onye amụma Isaiah chapter 43 verse 1 ọ sị I have called you by your name you are mine na akpọrọ m gị aha mụ onwe m bụ onye kpọrọ gị na ị bụ nke m

onye m na-echeta obi adị m mma onye mụ na ya ga-enwegharị na mma akpọgo m gị ka ị bụrụ nke m ọ bụ ihe a ka Chineke na-achọ ịrụtụrụ anyị aka taa na anyị niile dị n'ebe a ndị ahụ na-eji ọnụ ha na-ekwupụta Chukwu ndị ahụ maara Chukwu ndị ahụ bụ ha cheta Chukwu obi esie ha ike ọ sị m gwa ụnụ na ụnụ bụ ndị nke m mana ọtụtụ mgbe na anyị na-echefu ya ya bịa taa ka ọ kụtaghara anyị aka ka anyị ghọtakwa onye anyị bụ lee na ajụjụ ndị ọ na-ajụ anyị na ihe ọgụgụ nke mbụ taa ọ sị nwa m i chefuola ihe m mere ndị iro gị nwa m Izrel wepụ gị Izrel tinye aha gị Chukwu na-ajụ gị ese ọ sị nwa m i chefuola ihe m mere ndị iro gị i chefuola ka m siri lụọra gị ọgụ i chefuola ka m siri buore gị agha i chefuola ka m siri kwọrọ gị n'azụ dịka ugo were kwọrọ gị kwọrọ gị kwọrọ gị kwọrọ gị wee kwọta gị n'ebe m nọ ka ị bụrụ nke m i chefuola ya ọ na-asị anyị nwa m i chefuola na mgbe ị ka nọ n'ime ọchịchịrị nke njọ na mgbe ị ka bụ onye njọ na ezitere m nwa m ka ọ bịa taa ahụhụ nwụọ n'ihi gị nwa m i chefuola ọ bụrụ na m nwere ike imere gị otu a mgbe ị ka nọ n'ime njọ olezi ihe merenụ m na-agaghị emere gị karịa ugbu a agbapụtarala gị i chefuola leenụ n'ozi ọma mgbe jizọs zipụrụ ụmụazụ ya ọ bụghị ọnụmara niile ka o zigara ozi ahụ ọ sị ha unu azọbakwala ụkwụ n'obodo ndị ọzọ unu azọbakwala ụkwụ na ogbe ndị sameria kama jeenụ chọọnụ ndị nke m furu efu ọ bụ na maka na gị na chineke dị na mma ọ bụ maka na ị bụ onye a họrọla ahọrọ ọ bụ maka na ị bụ onye ya na chineke nọ in a special relationship ka i ji anụ ozi a o nwere ọtụtụ ndị chọrọ ịnụ ya mana ha adịghị anụ ya maka na ọ bụghị ogbe niile ka jizọs sịrị ha zọba ụkwụ nwa m i chefuola that you are a special breed you are a special possession of god olee ihe mere na anyị jiri chefuo ndị anyị bụ anyị bụ ụmụ eze mana anyị na-akpazi agwa ka ụmụ ohu anyị bụ ndị nna ha bụ agụ anyị bụ ụmụ agụ olee ihe merenụ anyị jiri soro atụrụ na-ata ahịhịa unu makwa ndị anyị bụ ndị nna ha bụ eze agbụrụ a họtara ahọta ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ ndị chineke gbatara onwe ya gịnị mere anyị ji chefuo ndị anyị bụ ọ bụ ihe chineke na-arụtara anyị aka taa olee ihe mere na anyị ji eji nwee nna nwere bụ ọgaranya ihe niile dị n'ụlọ ya anyị anọrọ ebe anyị na-azụ ezi maka na gịnị anyị echefuole ndị anyị bụ ekwensu gbụ anyị hi anyị akụja maka na gịnị anyị amazighị ndị anyị bụ chineke na-arụtara anyị aka taa so ụmụ m unu bụ ụmụ m unu bụ ụmụ ome ihe ukwu unu bụ ụmụ odogwu akataka onye na-aza ekpere eze ndị eze ọ bụ onye papa unu wụ ọ bụ onye unu jiri zara aha chukwu na-achị mba niile udu a sụrụ n'otu mba nụ ya na mba ọzọ ọ bụ ya bụ nna anyị egwu a na-akụ na mmụọ na-agba ya na mmadụ ọ bụ ya bụ nna anyị chukwu ji ike niile osimiri hụrụ ya kee abụọ ọ bụ ya bụ nna anyị is there anything too hard for him to do ọ bụ ya bụ nna anyị let us reclaim our identity dịka ụmụ chukwu ọ gbajuo dọrọ were ikpere gaa gbuo n'ala if there is a need to pray if there is a voice to pray there is a God to answer mana ọtụtụ mgbe anyị echefuo ndị anyị bụ anyị echefuo na o nwere ike dị n'elu because anyị echefuole ndị anyị bụ a lot of us don't know how to pray again anyị amazi ka e si ekpe ekpere because anyị echefuole ndị anyị bụ ekwensu emeena anyị 30 ya fọ 40 because anyị echefuole ndị anyị bụ little things anyị kwesịrị iji gaa sekpuru ala ka anyị na nna anyị kpaa nkata ụjọ na-atụ anyị because anyị echefuole ndị anyị bụ anyị bụ agbụrụ a họtara ahọta chineke ka nọkwa na-echere anyị mgbe nwa mmefu ahụ siri n'ụlọ nna ya akụ jupụtara jewe ebe ọ na-azụ ezi ya echefu onye ọ bụ mana mgbe ọ bịara bịa cheta otu ụlọ nna ya dị ya sị mba gịnị ka m nọ ebe a na-eme ndị na-agba odibo n'ụlọ nna m na-eriju afọ m nọrọ ebe a na-azụ ezi ee eh, eh, I will go back can we come back to our senses today and decide to go back Chineke nọ na-echere anyị maka na ọ bụ onye obi ebere he does not give up on his children na otu ihe ọ na-arịọ n'aka anyị ọ sị gị na ọ sị geenụ m ntị ma dobenụ okwu m geenụ m ntị ma dobenụ ọgbụgba ndụ m ọ bụrụ na mụ na gị naabọ esi nọ n'ụlọ nna anyị gata aka chefuo ndị anyị bụ chineke ka nọrọkwa na-echere anyị maka na gịnị anyị bụ ụmụ ome ihe ukwu ka anyị tụgharịa n'obi anyị cheta ihe ọzọ that we are the children of an awesome God.

ka anyị bilienụ kwupụtanụ okwukwe anyị ekwe m n'otu Chineke

ọchịchị Pontus Pilate ọ taa ahụhụ ọ nwụọ e lie ya o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo ọ lagoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri nna ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe ekwe m na mmụọ nsọ Dinwenụ na-enye ndụ onye siri na nna na nwa pụta onye a na-esekpuru na-etukodo ya na nna na nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwe m n'otu nzukọ nsọ katọlik apọstọlik ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ amen ekpere nke ndị kwerenụ ngwanụ ka anyị rịọnụ chineke ka o nyere anyị aka ka anyị tụtarịa ha ugo ahụ nke o tubere anyị ka anyị mara ndị anyị bụ

ebe m nwere gị bụ Jizọs onye ka m ga-atụ egwu ọzọ maka ụmụ Chukwu niile ndị a zọpụtara na mmehie site n'ọnwụ Kristi ka ha nweta onwe ha ma pụọ n'agbụ ike ịgba ohu nke mmadụ anyị arịọ gị Dinwenụ

ebe m nwere gị bụ Jizọs onye ka m ga-atụ egwu ọzọ maka ndị niile nwụrụ anwụ ọ kacha ndị anyị na-echeta n'aja Mas taa ka ha site n'ekpere na arịrịọ anyị nweta ebere chineke na ezumike ebeebe n'alaeze eluigwe anyị arịọ gị Dinwenụ

ka anyị tinyezienụ
ihe ndị ọzọ dị anyị n'obi n'ekpere ugbu a were chee ha n'ihu Chineke were okwukwe yọọ ya maka enyemaka ya Chineke ji ike niile ị na-akpọta anyị n'ụra taa ka anyị wee bilie from our slumbers wee mata ike nke ị nyere anyị dịka ụmụ gị Ka anyị wee mata onye ị bụ dịka Nna anyị na Chukwu onye kpọrọ anyị oku. Nna m nyerenụ anyị aka ka anyị teta n'ụra. Nyere anyị aka ka anyị wee laghachite n'oku ahụ ị kpọrọ anyị irubere gị isi na idobe agbamndụ anyị na gị. Ka anyị ghara ịbụ ụmụ agụ wee soro atụrụ na-ata achara. ka anyị ghara ịbụ ụmụ nna bara ụba wee nọrọ n'ogbenye ka anyị ghara ịbụ ndị i kere ka ha na-efe efe anyị anọrọ n'ala gwọkọrọ chukwu ji ike niile werenụ amara gị gbaa anyị ume kpọlite anyị n'ebe niile anyị dara ka anyị wee ghọta onwe anyị bie ndụ anyị otu ọ ga-esi enye gị otito nzọpụta ahụ nke i ritere anyị n'elu obe ewee baa ụba n'ebe anyị nọ Gọzie anyị, gọzie ọgbakọ anyị taa, ma nara aja anyị na-achụrụ gị site n'aha Jesu Kristi Onyenwe anyị. Uh, 5 4 54. etu a ka anyị ga-esi were bịa Thanksgiving ndị nke izizi ga-abụ nwokoye enenwali ndị nke ịbụa immaculate heart ndị nke ịtọ okonkwo ikebudu ndị nke ịnọ ọzọ agụ enweze ndị ọzọ ha mee ka m malụ